m'malo mwa ife tonse kuno ku times headquarters ku blantyre ndine brian banda ndi programu inanso sabata ino ya the hot current nthawi yofunika kwambiri imene timasakatula nkhani mosayang'ana nkhope. Kupha nyani nkusayang'ana nkhope, adatero akulu. Whether you are in Managua, Nicaragua, tikulandireni. Ena muli ku Brasilia, ku Brazil, ndife okondwa kukhala nanu kuphatikizanso anzathu ku Australia, ku Canberra, komanso osaiwala ku Colombo, ku Sri Lanka, Georgetown, ku Guyana. Inunso amene muli ku Jakarta, ku Indonesia. Osaiwalanso abale athu ambiri amene muli ku Jerusalem, m'dziko la Israel, komanso ku Kuala Lumpur, m'dziko la Malaysia. Ndife okondwa kwambiri, uh, kuphatikiza anzathu aku Budapest, uh, ku. australia george kasakula ayi ndakhani kaiphe khani phe
nga nicaragua ku budapest nga chiyani kuti mwagugula kwambiri kakhala khani phe sin- ndikuyenera kuti ndikuchiteni introduce Okay. Eh, ndinu mulendotu munthu I- koma nanga nicaragua Ndi- ndi- kwa- kwa malawi ku nicaragua ku nicaragua alipo ali kwa malawi ku nicaragua Ba- o- ose- o- o- ku jakarta

Anthu anakondwa kwambiri ndi program. Yes, uh, good feedback. Uh, mm. uh, we, we, we, we said it the way it is. Inde, uh, uh, osabisa mau. Osabisa mau. Uh, tinanenatu chilungamo. Mm. Uh, tinanenatu chilungamo. Mm. Ndi anthu anakondwa. Anthu amakondwa mm. chilungamo. It's on. Uh, kwenikweni, anthu amakondwa ngati mulankhula zimene ziwo kukhosi kwawo ziliko. It's on. Uh, they had words that they wanted to say, to people that we were talking about la, la, la, la, la, last week mm. so uh, poona kuti mawu amenewa afika anali okondwa kwambiri eh, kwambiri okondwa kwambiri chifukwa anthu amaganiza ngati kuti yes mmene dpp yapita mm. ndiye kuti programu iyi iguga mchere iyayi programu ino singaguge mchere singaguge mchere sizingatheke osatheka zimenezo programu ino uh, si, si it's not aligned to, to any, Eh, any kwambiri, eh. president or any party program ino mumafunsa every week brian kuti cholinga chimene timabwerera pano nchani program inoyo it's eh, speaking truth to power speaking truth to power yes amalawi ambiri amacheza amacheza m'manyumba mwawo ndi mabanja awo amacheza ku ofesi amacheza kaya malo m'zisangalalomu mm. amakumana nkumacheza mm. kaya kometa mm. Ah, azimayi ku saluni mm. pena paliponse pamene amalawi ali pamodzi kaya kuzikwati kaya kuti maliro amene akumana amalawi amacheza ndipo amakamba za mapresident awo amakamba za boma lawo amakamba the way they are being governed mm. zimafunika kuti zimenezi adziwa atsogoleri athu ndiye ife timabwera pano Brian kudzalankhulira amalawi zimene akukamba mmalawi mmene akumanamo mm. nkhawa zawo zokondwa zawo timawuza atsogoleri athu kuti kunja akutu akuti zakuti zakuti zakuti zakuti timapanga zimenezi osapanga take advantage ufulu malawi muno muli ufulu onena kuti atsogoleri athu asamati akakhala kaya ku state house kaya akakhala ku capital hill mnduna kaya kuti mmaofesi mmaparastatal nkumaona kuti iwowo

bwanji mumandifunsa moti pano panzikamba zoti ayi mdagula kaya kulidzi kaya eh, kuchani onja lidzi eh. ndiye timakamba uh, zakufunika kuti amene sakufuna kuti and we, we kept on saying yes. even nthawi ya mutharika yes.
amene sakufuna kuti tidzitchula yes.
ndiye asakhale pa misonkho yathu because misonkhoyo timalipira ndifeyo komanso inuyo kuti mukhale pa mpando umenewo Mm. mphamvu anakupatsani Eh, amalawi zoona eh. ndiye ngati muzipanga abuse Mm. kapena mudapanga abuse Mm. simunganene kuti amalawi tikhale chete titseke pakamwa ife pakamwa sititseka pakamwa sitingatseke ponena kuti inuyo mudya zathu kaya mutharika amadya zathu Eh, amadya zathu, for eh. 6 years amadya zathu amadya zathu eh. nduna zawo Eh, zoona. kaya first lady Fuel. kaya amene ama- ama- Fuel. amene amapanga surround kulala mukhitho kulala achisale osewa amadya zathu ndiye ngati zinthu zatuluka Simungatitseke pakamwa kuti oh yayi inu khalani chete. Sitingakhale chete chifukwa mmadya zathu. Ndiye amene safuna kuti asalankhulidwe asadye za amalawi. Asadye msonkho wa amalawi. Asapange abuse power imene amalawi ampatsa nkumanena kuti amalawi akhale chete. Zimenezo sizingatheke. Sizitheka zimenezo. Ngakhale boma ili. Ngakhale boma ili yes. That's why I said kuti program ino it's not aligned to any power. Panopa ku state house kuli Dr Lazarus Chakwera. Anzawo ndi a Saulos Chilima ali nduna zawo a asankha anthu kaya mma parastatal kaya mma chani amenewowo tidzalankhula pano kuti yayi tsono zimene muchitazi sizimene munapanga promise zi inu mudya zathu nde samalani tinakupatsani mphamvu 5 years kuti muyende muyendetse zinthu zathu Ine ndi, ine samalani ndimanena, ndimanena pa wailesi sabata imeneyi yes kunena kuti.

chifukwa amalawi amachoka m'boma Eh, anthu. zoona, eh. either 10 years yako yatha sungapitirizenso olo amalawi asintha thabwa munali anthu ambiri m'bomamo Exactly. amene achoka sitikukamba za iwo Exactly. people like asusuwele banda Exactly. mfere sungampezere munthu Eh, exactly, exactly, exactly.
kudali ndani ena aja adali am- a minister

adachoka bwino bwino sitingakambenso za iwo sadatibere yes olo utati upite kunyumba kwawo sukapeza zinthu zodabwitsa zodabwitsa kuti ku guard ku ku- ku gate ma Ayi. galimoto 20 11 Ayi, ndi- achani sa- ada- a- they served their country well Yes, yes. zimene amalandira pa mwezi zimakwanira Zimakwanira, yes. amenewo sitingakambe Sitingakambe. sitingakambe za kumpando amene achiki chani timati chani munthu uyu panopa Olo olo asunsuwe lero. panopa he's Tita kamba serving, kuti he's atani. serving his nation he's teaching at college of medicine A- a- Atani akumpalume. Peter Kumpalume yes Oh.
yes So tingakambe za amene. yes ndikaka Amene timukambe pano. Ndi amene sadasamale. ndipo ndipo sangatiletse okamba Sitingaletse. Chifukwa tufuna zathu Ndiye ndimanena kuti ndimanena pa wireless kunena kuti sunga sungadye misonkho ya Malawi Yes. imene ama- amapereka ndi misonzi. yes mosakhala bwino. Ndiye iweyo kumakadya imeneyoyo Ndipo- n'kuganiza kuti suona mazangazime. Ndipo amatseka makampani if at times uti utitsekera oba muli ni bill ya Kutigwira msonkho pakhosi. Kutigwira pakhosi uperekera mphuno mphuno Ndiye iwe mu- anzako aperekera ndalama mphuno mphuno. Iwe nkumati Ndiye uka- wononga. uka- ukagule magalimoto kaya nyumba. yet Eh? iwowo samapereka misonkho misonkho yoti tizipereka ife tokha amene tilibe mayina amene tilibe wina aliyense sabata imeneyi chipatala cha ku Balaka yes. chidapsa exactly.
tikadakhala kuti tidagula ka, ka, ka injini ka faya yes. tikadapulumutsa takatundu lino kwambiri kwake koma mwina ndalama zoti tikagulire ka injiniko yes. wina adadya sadalipire msonkho wa, wa, wa, wa, wa simenti sungadye misonkho ya Malawi

kuli njoka ina timati mbobo ndikudziwa Mukuti mbobo?
umakonda kukhala pachulu aliyense amene ananyantha ndalama ya Malawi azilota mbobo mopanda chiko- mopanda ah, ku- ku- ku- chilungamo azilota mbobo adzilota mbobo ndipo salota sagona kaya adamanga nyumba nyumbayo sagona ing'aluka ng'aluka adzilota mbobo azilota mbobo mutu wathu wa lero chabwino it will not wash yes Chichewa- Sizithe- chichaka chake sizitheka sizitheka ayi nkhani yake tipitirize zomwe ya last week chifukwa this week zachitika zingapo oh, zimodzi ziwiri zitatu zinayi zachitika ndiye tikamaumba mkota tiona ngati kuti tinene, tinene kuti zimene akufuna anthu enawo sizitheka sizitheka iyayi chifukwa Amalawi akufuna chilungamo Amalawi akufuna justice Amalawi akufuna accountability Amalawi more importantly afuna ndalama zawo zibwerere ndalama zimene wina adaba, ndalama zimene wina potopa sadalipire msonkho, amalipira msonkho ndi anthu osauka opanda mayina ndi amene amagwira pakhosi pamene akuluakulu samalipira msonkho afuna ndalamazo zibwerere ndalamazo zibwerere koma ntole pepa langa Eh, tolani, tolani, tolani. ntole pepa langa landigwera nkhani yoyo yopangira program panja nkhani yake ndi imeneyo bakhaima eh chabwino eh. bakhala Eh, imene chabwino eh. so sizitheka it will not wash sizitheka. Zingapo zachitika Brian wiki imeneyi. Point number one, a president a a ayamba program yoti azitilankhula regularly kaya every week azitilankhula. Ndiye mukulankhula kwawo tinatola mawu ananena kuti ndithu ndithu mdziko muno atipatsa audit ndipo ananena kuti for the past six years 1.3 trillion, trillion Brian osati billion ayi, trillion. has been lost in the country under the dpp administration mm. so chimene anthu timalankhula kwambiri wiki imeneyi nchimene choti kodi 1.3 trillion uh, being lost lost to who how mm. ndipo mm. iwo apanga promise a president unena kuti zivute zitani anthu amenewo amene adachita zimenezi kuti uba ndalama zimenezi will face the law ndipo iwo poyamba anali ndi maganizo onena kuti probably anthu amenewa akabweza ndalamazi tingowataya koma anena kuti asintha maganizo ndalamazo abweza yes komanso a, a lamulo ligwire ntchito court process apite ku khoti aka aka aka ap- apereke evidence ndipo ndipo a judge kaya magistrate agamule potsata malamulo amene amanena kuti kodi munthu ukaba umati umati umati zimakukhalira bwanji now atakamba mawu amenewa a president wiki imeneyi taona obviously ma arrest oti olo ku media kuti we are failing kuti nthawi zina ulephere upanga kuti tipange catch up bwino bwino we are so overwhelmed aah aah aah one former director of state residences bambo peter mukhito anamangidwa this week nawoso nkhani ndiyomweyo ya 5 billion uh, cement importation komaso uh, uh, a norman chisale mlandu wachitatu ukumbukira mlandu woyamba 5 billion mlandu wachiwiri kunali Attempted murder. attempted murder kuombeledwa kwa mzimayi pano anamangaso kachitatu ndipo this time nkhani yake ndi ya Issa Njauju, malemu Issa Njauju ku acb kunachitika mlandu kumeneko, adaphedwa munthu kumeneko mwankhanza, Chobaya. chobaya mwankhanza, adachoka kunyumba kwawo mammawa, akazi anga, ana anga ndupita kuntchito, probably he came back pa lunch, na nabwera kudzadya lunch, probably tionana madzulo nikaweruka 5 koloko, sadabwere, adasowa kunapezeka kuti Adachita mgolozera. ada- ada- ada- adachita mgolozera, Mgolozera. adachita- adachita chobaya sadabwere pofufuza adampeza imfa yowawa galimoto aotcha thupi aotcha ndiye this week apolisi amanga a norman chisale akuti ah, ah, pa nkhani imeneyi akuaganizira kuti akuwaganizira amene anachita kuti zimene. ati namene akuwaganizira kuti namene anatenga mbali kapena namene achita zimenezi ah, ah, kuti a issa njauju achite ah, aluze moyo wawo so thats the third arrest for norman chisale then kunalinso new arrest mera malawi regulatory authority ceo bambo collins magalasi uh, nawonso anamanga ndi a business partner awo a dorothy shonga mnapanga interview uh, pano uh, pa, pa, pa television um, program ya tikudziweni yes anamanga uh, plus uh, spokesperson wa ku mera bambo maulidi ngati sindikulakwitsa nawonso anamanga nkhani ndi ya fraud kumeneko kagulidwe ka ati van amagula van koma sizinayende bwino so ana ana anamangidwa mm. sizinathele pompo uh, nkhani so iyi pali nkhani ina tinayika paso pano mm. nkhani ya banja la ku Lilongwe area 24 adaotchedwa mu, mu, mu office ya utm bambo Ken Ndanga uh, amene uh, ndi spokesperson a chipani cha udf nawonso anatsekeredwa this week akuti nkhani imeneyi uh, ikuwakhudza so on that front zitachitika zimenezi mm -hmm. then China chimene tinaonanso n'chonena kuti a, a, a, mtsogoleri wotsutsa boma a bambo Kondwani Nankhumwa from dpp anapanga press conference ndi anzawo amene anali last finance minister m'boma la, la, la dpp bambo, bambo Mwanamveka Joseph Mwanamveka anapanga press conference nkhani imene inabaya ndi nkhani ya 1.3 trillion Ija tinai- munaikamba ija. ija tinayimbirira ija iyo akunena kuti aa a president probably apangidwa misled sizoona zimenezi kuti kuti kuti 1.3 trillion inasowa ah, chifukwa iwowo mmene alowa mboma apeza ndalama mboma nde sanganene kuti that's according to Nan- Na- nankhumwa ndi anzawo a Mwanamveka not according to me akunena kuti zimenezo sizoona iyayi Ah, sikuti ndalama zapita zapita zapita zambiri zimenezo ndiye uh, uh, sanaiwalenso uwonjezera kenakake uwonjezera uthira mchere akuti Pomwepo? Apo- ah, eh, ya. Pa- Aku- pana nkhumwa. eh, pana nkhumwa Eh. akutitu apurezidenti mmalo moti azikhala busy ukamba ah, nkhani za ndalama zosowa mboma ah, ah, ah, asayiwale kuti iwowo ali ndi malonjezo amene anapanga kwa Amalawi ndiye afunika kuti malonjezo amenewa ah, ah, ah, ah, anene komanso mwina apurezidenti akunena zimenezi chifukwa afuna apeze excuse yoti apitirize kuwamanga anthu amene nga DPP ufuna kuononga chipani cha dpp amatero a Nankhumwa kukamba kwawotu Ndi amwana mve. O- namwe anamveka mm. osati ineyo George Kasakula mm. koma a Nankhumwa mm. kuti ayi 1 trillion iyi, ayi siyoona komanso namba 2 uh, apresident awa angofuna kuti apeze excuse yoti atithirire vingwe atithirire vingwe iwo Kuti a Chakwera amathira vingwe anthu.
zimene uh, zimene anena anthu kuti sono a president ndi liti mudaona kuti atatenga unyolo kukamanga anthu ananena president okha mm. kuti president samanga anthu mm. imamanga anthu ndi lamulo mm. lamulo lidapereka mphamvu kaya ku polisi kaya ku acb kaya ku mabungwe ena uh, lomanga lomanga anthu Ndiye kenako lamulo lomwelo limapereka mphamvu ku judiciary to try those people in an open court. Abwere, abwere ndi maloya awo, awa a boma apereke umboni wawo, awa apa azipange defend, ndiye judiciary imanena kuti ayi, mlandu ulipo kapena mlandu palibe, zipitani, inu mwana Ndipo mzira. mlandu suwola. Mlandu suwola. Mlandu suwola. eh. Mlandu suwola. Mlandu suwola. Chimene chikukondweretsa ine nchonena kuti nkhani izizi zonena kuti timakhala tikuzikamba. Nanga Ezo. imfa ya a Issa Njauju ncho chodabwitsa. Last week sitinakambanso pompano. timanena kuti tufuna chilungamo pa Issa Njaunju so kumanga anthu amene aopangidwa suspect kuti adapanga zolakwika sikulakwa ndipo wina asatseke pakamwa iyayi wina asa asaletse zimenezo zimenezo zofunika zichitike koma ngati dziko limene tima timalemekeza lamulo rule of law tipirire bwinobwino kukhoti kutoko nthawi yonse ija adamwalira a Njaunju we ngati as a country we yes. couldn't uh, investigate nkhani imeneyi exactly some people are saying chimachitika nchani uh, probably amakhalira uh, amakhalira eh? wina amadziwapo zoona komano tsopano amalawi tidziwa zoona chifukwa kumanga a Chisale is the beginning of that process yoti mkhoti umboni ukaperekedwe Zabodza zimene amachita a Chisalezo amalawi tikazimve in an open court. Ndipo umene ubwere pa television. Ubwere pa television. Ezoona. Tamanga a Chisale tawapanga accuse a Chisale za imfa ya a Njaunju umboni wathu ndi wakuti wakuti wakuti wakuti ndiye a Chisale akazipange defend kuti iyayi msatero ine nkhani sindikuidziwa ine ndipo umboni wanuwo ngwabodza ndiye wina munthu independent either a magistrate or, or a judge will say aa nzoona kapena nzabodza. so for us as mm. malawians mm. we should not be afraid of that, mm. of that, of that uh, uh, process at all mm. exactly nchifukwa chani nkhani imeneyi njosagwira why is it not going to wash poyamba brian mm. ukamba mwachilungamo pa mulungu 1.3 trillion sindalama zamasewera

chimene chani chimene chimanthandiza oh chabwino eh, eh, chabwino chabwino eh, chikuoneka kuti chidaponedwa kale kale kale Ah, eh ah. koma 1 billion ayi kwa- 1 billion is not small change si si si change chamasewera Yes. ezoona ndiye ndiye ngati apresident ali icho afuna apresident na apresident siwe ndine apresident amalandira information yosiyanasiyana ndipo maofesi onse adziko including national audit office ku zomba ili pansi pawo they report to him ama amatha kuyimba foni a- a- a- a director aku o- o- national audit office mukuti bwanji Ta- ta- tani- tatifunsirani zakuti zakuti Eh. zakuti. amamvera yes your excellency yes your excellency fuka ali mphamvu zimenezozo so a president I'm sure sangakhale ndi malice yongotchula 1.3 trillion chilipo icho aona alipo wina wawauza mm. kaya ndi intelligence mm. kaya national audit office mm. kaya iwowo akhoza kuyimbira munthu foni bwinobwino kodi kumene kuchitika choko chakuti tapangani zakuti zakuti anthu amamvera pwiii a president eh. so we have no reason to believe mm. kuti a president angangodzuka nkunena kuti oh 1.3 trillion apange exaggerate kapena si, si budget ya, ya, ya chaka chonse kodi of course kutsala sonso of, of, of course yes of course yes so point is um, during the press conference mm. uh, a nankhumwa ndi a mwanamvekha ndi amene anatuma akunena kuti iyayi not 1.3 trillion ndi anthu awafunsa kuti anafunsa mm. anduna a za information kuti chabwino potinu mukuti 1.3 trillion siyogwira yanu nchani figure are they saying kuti it was zero zero sanapange chilichonse mbo everything can be accounted for sakunena kuti sakunena kuti

pre, prevailing mood ya amalawi ndiyofuna chilungamo afuna chilungamo afuna accountability anthu analowetsa ma truck muno yes munthu mmodzi ma truck 26 yes yes yes 2011 yes ndalama mudazitenga kuti Yes. amalawi afuna mayankho malawians ngati aufuna mood ya malawi ndiwauze pano pa hot current Ehe, mood ya malawi mtaunimu ehe. olo mmidzi ehe. ndiyofuna chilungamo

in this day and age there are still ana amene akuphunzira pansi pa mtengo pamene azawo ali mma classroom azawo ali, ali pa ma ipad awupanga swipe ma ipad awupanga swipe awupanga swipe iwo they are learning under a classroom bukunso alibe bukunso alibe ine ndanena nthawi imene ija a a Bingu ali ku Sanjika a a a a Mu- a Mu- a Mutharika anyuwaniwa Yes. ali ku Sanjikako Yes. kuti kodi anthunu mmamva bwanji kumayenda mdzimagalimoto dzopuma mu highway mu nkuwaona azimayi anyamula kakhanda aukayika kumanda Yes.
akuyenda wapansi And it's because eh, no ambulance Eh, kuchipatala chifukwa kosopita choti- mankhwala chifukwa kulibe. choti ndalama zimene tikanagula ambulance ndalama zimene tikanagula mankhwala adanyambita wanthu mm. adakagulira zinthu zawo za mmakomo mwawo no uh, dpp singatseke pakamwa amalawi amalawi they want the rubble cleaned chabwino eh. afuna accountability ku mra afuna accountability ku state house mm. afuna accountability ku prison afuna accountability ku mera afuna accountability the death of, of a family in lilongwe

and say its not true ah, ah. sinapange zimenezo ah, they will simply say no that's witch hunting no it's not witch hunting it is cleaning up the country ndimafuna ndinene pano mm -hmm. kuti zimene akunena ada nankhumwa yes ndi ada mwanamvekha yes nzosagwira zosagwira and it is completely and hopelessly misleading the mood of the country the majority of malawians want

kumwamba kutseguka, ukhoza kumamuona Eliya, aku- ukhoza kuziona ndevu za Aroni ndi Samusa Ndevu za Aroni. ndi Samusa amene amatsekula kumwamba, Ndimo. amene amapereka kusanjika. Matengera kwa kuyaso nkhani kuti mpaka- Because I, I, I'm failing to understand. mpaka Eliya pa galeta.
Hey, ujeni uyu uh, Eliya chovala chija adamusiyira Elisa Yes. kukachiona kumeneko utajasa Foro musa. ajasebuza.

It will not wash. Kodi atani anankhumwa amaganiza Iya, kuona i- ngati amaganiza bwino it, bwino. it will not wash. Si- It will not wash. It will not wash. MRA, State House, prison, mela, death, kayanjaunju, chasowa, Eh. zosezo, political violence, zosezo. Amalawi aufuna

Amalawi sapita ku London, Amalawi sapita ku Singapore, Amalawi sapita ku, ku, ku, ku, ku, ku Germany. Amakaona zimene zili ku Germany. Zoona, Ndiye eh. akabwera kuno zimafanana? No, Brian. Zimenezo nzachibwana. Komano Amalawi suti atsekedwa pakamwa. Amalawi akufuna accountability. Akufuna accountability. Akufuna accountability. mukuonera program ya the hot current

programu ya the hot current pano pa kanema wa times mm. it will not wash it will not wash ndiye mutu wathu wa sabatayi sizitheka zimene akufunazo Sizitheka, amalawi ali ngangangangangangang pofuna accountability. Sakusunthidwanso uku. They want to clean up this country. Sakusunthidwanso. Many Malawians of good intention alipo ena probably because they have other reasons koma munthu oganiza bwino kwa straight we need to change this place called Malawi and that change can only come if people are responsible for what they did in the past. including stealing money from Malawians. What Nankhumwa should be representing exactly?
No, Brian before titapita break mm. unanena kuti tialangiza a Nankhumwa. Poyamba, this week kunaveka manong'onong'o even ku DPP ko. Amanena kuti a former president, a Professor Peter Mutharika, amene a Malawi anapanga force to retire on June 23 might as well retire as dpp leader kuti mwina apezeko apange pave for younger blood to lead the party to victory come 2025 uh, chaka cha chisankho zinaveka zimenezi kaya anali ndani analankhula zimenezi ndipo adausa amayankha kuti a mawu ndi oveka probably sitikuwanena sitikuwanena nthawi yo- yo- ya- yabwino

clearly the president, the former president, is, is, is, is an old person. Not that we have anything against old people. Uh, we have uh, ife tinazibulatu mtauni mu mm. na- na- anthu akuluakulu m'midzi mu eh, a Nanjaiko choncho ndanzawo a Nanjaiko. a Nanjaiko ndanzawo anthu akuluakulu we have nothing against them i think we love them and we want to have them chifukwa kumene ndi mikoko yogona timakatenga ko nzeru but presidency chinthu china

not backing zinthu zolakwika its not propaganda its not coming on a press conference and say oh zinali bwino zinali bwino ziti evidence Akan- is there akananena kuti pali zinthu zina zimene sizidachite bwino exactly ndipo mwina ti- tidzakonza Exactly. ngati kuli kokonza zimenezo nzokwiyitsa amalawi A Malawi ambiri afuna kuti m'dziko muno zinthu zisinthe, tisinthe thabwa, zinthu ziziyenda bwino m'boma, every penny, every tambala must be levied, zizikhala zinthu za chilungamo, msonkho aliyense azilipira, ena asakhale chifukwa chonena kuti they are powerful, they therefore akhoza kuopseza anthu, azilowetsa zinthu osalipira msonkho pamene the rest of us are paying. sichilungamo chimenecho chifukwa tonse titamati tikulipira mokhulupirika yes ndiye kuti kansonkho kaja mwina akhoza kutitsitsira pamwe exactly anthu kumachita afford kugula tina ndi tina exactly koma umatenga cement 1.2 million umabweretsa muno opanda msonkho then you give it to a, to a private trader to make profit ah ah it's abuse of power ndi abuse of power Nankhumwa should not be proud of such things ezoona eh he must not pr be proud of such things Ezoona, or eh. defend them and say oh afuna azitimanga so what should happen

Anankhumwa can he stand bwino bwino put his hand on his chest and say oh everything was clean nthawi ya dpp? Nobody is going to believe him. Yeah, that's right, yeah.
Sakunena zinthu zoona iye. Ndimafuna ndibwerere pang'ono pa a Mutharika pano. Yes. Sikuti ngati adalephera kumaona kuti simenti yalowa chifukwa ya simenti adaikana kuti sakuidziwa. Yes. Ndiye akukamba za 2025 2025 kuti adzatani adzaona bwino bwino. And a Malawi ifeyo chatilodza nchani?

for the former it is over for the former president he has to retire has been a time at home and and, and ndipo imene yoyo imene akunena muthalikayo kuti 2025 chani chani imene yoyo anankhumwa auze kuti ayi you know actually people were, were thinking kuti press conference manager uh -huh. he's going to ask the former president to retire people were saying probably press conference afuna apange nkhumwa afuna apange call on his president to say it's time to retire tipange chipani tipange take over

Simungaipezenso, magaloniwo simungawapeze. Olo Chifukwa mutapeza.
zimene zidalembeka pa khomapo kuti tizifufute pakufunika magaloni and magaloni a Olo, whitewash.
olo utachita ukatenga whitewash wambiri mbiri, you can't whitewash the past 6 years. Of, You- of, you of, cannot, You yeah. cannot. So, Nankhumwa should represent the future. Nankhumwa ana- anamveka must look to the future.

Exactly.
Mwina kapena. Kapena mwina. Koma imenenso njokaikiza. Njokaikiza njovuta.
Chifukwa 1.3 trillion ndi ndi ndama zambiri, ndama zambiri.
Amalawi sangakhululuke.
Sanga sizingatheke zimenezo.
Sizingatheke zimenezo. So nzosakhala bwino Brian. Nzosakhala bwino mm. no amount of eh, no an amount of propaganda mm. can change Malawians thinking. Akuti chani kodi a Nankhumwa.
Pa, palibe chimene chimene chimene chimene akunena.

Amalawi tatopa in fact one reason why Malawians changed government on June 23 to fire Professor Peter Mutharika is because of the arrogance of thinking kuti ife Amachita mtudzu. ife we are the most cleverest that ever happened to this country we can explain things we can do whatever we ngati want kuti mpandowo adachilomera inu ndinu ndani kuti pampandopo adachilomera inu ndinu ndani don't question us inu ndinu ndani si ndinu anthu ndinu aperezi achani shut up ifeyo ndi ife basi That is the the thing that made Malawians say oh awawa amadziona ngati madolo pa town pano eti tiyeni tipite ku mavoti. A Chakwera ndi a Chilima apita ku khoti, Eh. khoti lavomera kuti Eh, pange eh, mavoti, eh. tiyeni tipite ku mavoti. Adziwa mfolo. Adziwa mfolo. Nde adziwadi mfolo. Adaudziwa mfolo. Adau- adaudziwa It is mfolo, eh. because of this arrogance. Ndiye bwezi pano aphunzira phunziro. Bwezi akapita kwa Malawi aku ah, muja amachitira azathu aku Asia uku basi upanga choncho ugwa- ugwada. Zoona eh, kupereka ulemu. Upereka ulemu bowing kuti

ukhoza uvinavina apa pamisonko mmene Zoona, ungafunire it is zoona. okay zimenezo ayi so this we do not care attitude of, of trying to defend the indefensible is something that malawi hate so much amadana nazo amalawi amadana nazo amakana kuwatengera ku mtoso ngati nyama ya zimawa galu zimawabowa amalawi zoti munthu woti ali ndi atsogoleri ndiye azikula mtima matukutuku matukutuku one shoulder high aa
mphamvu zomwe zimene amapereka amalawi ndiye wina azikhala nazo one shoulder high amalawi safuna zimenezo amalawi ndi anatopa nazo amalawi akufuna servant leadership yes servant leadership exactly akafika munthu pa matukutuku ayi yes the idea that azipereka ulemu kwa e- amalawi exactly the idea ndipo that akapanda kupereka ulemu yes amamuthamangitsa ngati mmene am- adathamangitsira a Mutharika Chifukwa adachita chothamangitsa a Mutharika yes he, he he was adachita fired chothamangitsa June a Mutharika 23 he was fired sankafuna kuchoka ku Sanjika adati iwe uchokatu samafuna kuchoka ku Sanjika adakalowa ku Chikoko Bay Yes. ali kumenekonso ayi Yes.
adakalowa nyumba yosatha Exactly.
ku- ku- ku Mangochi Yes.

Yes, si, si, it is true. He, he was fired. Adathamangitsa ntchito adanena kuti basi takutha ntchito yatha. He was fired.
He was fired from from from. So the idea Brian, the idea that uh, anything can be explained mm. away ndi Malawi mm. aziva mm. nkusaphunzira phunziro. The good thing is Malawians are ready to punish such, such attitude. Takambakali pano kuti that's what they did.

Ndi oti a Nankhumwa ndi a Mwanamveka abwere kunena kuti a Mutharika ee Yes. bwanji mupume Yes. mutipatse chipani ichi anyamatafe Yes. mwina imeneyi Amalawi anena kuti ah, komadi nzoona mwina anyamatawa athamanga ku Let's chipani. give them a second chance. Tiwapatse chance ina. Eh. Apepese then they should organize themselves then probably zimene akamba a Nankhumwa the other day kuti come 2025 DPP idzabwerera m'boma can have some chance. Apology to Malawians. Apepese. all, all those that did wrong asapangidwe back

kaya uh, uh, Mwanamveka kaya ndani apite pa air kukapanga press conference what will remain a fact is that for the past six years this country was abused mm. and looted mm. without mercy mm. opanda chifundo
there was no mercy opanda chifundo ngopanda chifundo kuba kwake kosati obwerayo adzapezeka mnofu kopanda chifundo ungosiya mafupa okhawo yes yes yes Yes and Amalawi akuona kuti they were taken for a ride. Eh kwambiri eh. They were taken for a ride. Mm. While in public we were being told zinthu zikugwira ntchito. Oh tamanga ka toilet apa. Oh tapanga chakuti apa. Tamanga ka sukulu apa. Tapanga ka nsewu apa. Behind the curtains we were being duped. Eh kwambiri eh. We were being taken for a ride. Mm. We were being uh, hoodwinked. Mm. Amatipanga hoodwinked. Utimanga chinthu kumaso. Kuti tisaone uh, uh, chilungamo. so malawians will take nothing short of a sorry after that sorry those responsible prosecuted and ndalama zimene anaba kaya misonkho sinapereke kwa malawi iperekedwe this matter brian ilibe zoti zokambirana this is not open to negotiations it's not, it's not, it's not for, no for, amount of propaganda No. itichite sway no sitichita sway no

Izi zimene takhala tikunena mu program iyi zikhale phunziro Yes kwa boma ili. Yes phunziro lofunikira kuti you can not meza ndalama za Amalawi Yes nkuganiza kuti tidzakambirana Yes there is no negotiation.
Yes the mood among Malawians both home and abroad is very is unanimous It's unanimous.
afuna afuna chilungamo Amalawi afuna afuna accountability chilungamo. Eh, zoona, eh. afuna justice for all the crimes

Zonse zimene Amalawi adatibera Yes.
tizitsatire.
Yes. Kaya zidakalowa m'nyumba, Yes.
titenge nyumbayo Yes.
kuti wina aphunzire phunziro.
Yes. Phunziro. Ezoona.
Yes. We don't want to be taken for a ride Ezo- again. Ezoona. eh. Ever, never. Njira Sizachitikanso. imeneyi sitidzayendanso. Never, ever. Sizachitikanso.
Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo m'programu imeneyi ya The Hot Current. Exactly.
Mpamphepo pano Yes. koma pamatenthabe.
Exactly. Exactly.
Exactly. Awa ndi Bambo George Kasakula. Kukuyamikani chifukwa chobwera. Ndathokoza.
Ngati muli ndi ndemanga pa zimene timakambiranazi, ife muno mu Hot Current we would love to hear from you. Titumireni email, brian banda at bnltimes.com, Brian Banda at bnltimes.com. M'malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe, goodbye and shalom!